Lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana amene amaphaka life, amene amanjoya koma zotsatira zake life inamunjoya. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Connie, Connie amachokera komweko ku Kenya. Mtsikana ameneyu amakhala ku Murang'a mu dziko la Kenya. Mtsikana ameneyu anali mtsikana wotchuka kwambiri. makamaka pa social media anthu amamudziwa adali mtsikana amene amayenda maiko osiyanasiyana amapita ku tanzania zanzibar amapitanso ku rwanda kigali amapita malo osiyanasiyana ku kenya ndi kumene anachokera ndiye pena paliponse amamudziwa adali mtsikana ophaka life ndiye mtsikanayu amagwiritsanso ntchito ma dating website ndakugwiritsa ntchito ma dating website adakumana ndi mnyamata wina amene amatchedwa tony tony ndi mnyamata amene amachokeranso ku kenya dera lina la Kenya. Zotsatira zake anthuwa anayamba kucheza mpakana adasinthana manambala ndi Tony Odhiambo. Tony Odhiambo adayamba kucheza ndi mtsikana uja mpakana anagwirizana zakuti akakumane. Padali pa 26 April ndi pamene anapanga mapulogalamu oti akakumane. Mtsikanayu adasamba boboo ndipo china chilichonse chinali bwino. Tsiku linayamba bwinobwino mwachizolowezi koma sankadziwa kuti linali tsiku lake lomaliza kukhala ndi moyo. Zotsatira zake anapita. kuchoka ku Murang'a kupita ku Nairobi, Kenya. Anafika pa Airbnb ku Kiyaki ndi kumene ankakakumana. Atakumana kumene kuja china chilichonse chinali bwino. Anapita ku lodge munali cha m'ma 4 mammawa ndi pamene anapita ku lodge kuja. Ndi atangolowa mosakhalitsa cha m'ma 5 kudamboveka phokoso. Zotsatira zake anthu achitetezo adayamba kuthamangira ku room kuja tikaone zikhala bwanji anapeza kuti mtsikanayo wagwa pansi kuchoka pa floor number 6 mpakana pansi pwafa ndipo anampeza mnyamatayo ali njinjinji wa security komanso mnyamatayo adayamba kusakasaka mtsikana uja anampeza ali pansi wamwalira Kenako polisi inabwera. Polisi itabwera, mnyamatayu adanena kuti mtsikanayu wagwa yekha, wachita kuzipha. Komano polisi itaona room ija mmene inaliri idadziwa kuti munomo china chake chinachitika. Anthu amamenyana ndi zotsatira zake mtsikanayu waponyedwa pansi. Zotsatira zake mnyamatayu adammanga. Kenakono ankafuna apange kafukufuku Kodi mnyamatayu ndi ndani? Analakwako izi ndi izi? Adayamba kufufuza, adapeza kuti mu chaka cha 2025 mu September, pa 26 September, mnyamatayu adalinso ndi mulandu ogwiririra mtsikana wina. Ndi pamene apolisi adadziwa kuti mnyamatayu ali ndi khalidwe loipa. Zotsatira zake adamumanga, panopa ali mu ndende ndipo nkhani yake ikulowa m'bwalo mawa. yokhudzana ndi Connie, mtsikana ooneka bwino ngati ameneyo adali ndi maloto koma maloto akewo adatha chifukwa chophaka life mopusa. Akuluakulu amanena kuti moyo ndi waufupi komanso moyo ndi wautali kutengera iweyo mmene uphakira moyo wako. Komanso atsikana osamangokumana ndi wina aliyense chifukwa choti akupatsani ndalama. chifukwa choti Tony anakumana ndi mtsikanayo kudzera ndalama. Mtsikanayo ankafuna ndalama and Tony anali nazodi, koma Tony anali ndi mbiri yoyipa, koma mtsikanayo samadziwa ndipo sanamfufuze mamunayo, ndipo zinali zovuta kumfufuza mamunayo chifukwa chakuti adakumana pa intaneti kuma dating website kumene anthu amapitako ali ndi zolinga zongogona atsikana osati banja, bola Facebook. koma ku ma dating website zotsatira zake anakumana ndi mamuna olakwika anafa ngati nkhuku chifukwa cha zinthu za 2 minutes osakonda ndalama kuposa moyo wanu chonde chifukwa chakuti pamene pali moyo pali chiyembekezo pamene palibe moyo kumakhala kuti kwako kwatha ndipo dzina lako limasintha